ee igbo bụ igbo anyị ka nọ na okwu ndị igbo anyị kpụ n'ọnụ ụbụbọ na ka m mechara ihe onyonyo nke m mere m na-ekwu maka na ọ bụrụ na emeghe ego nwaanyị emeghe ego nwaanyị na-enwebekwa alụmdi na nwunye na alụmdi na nwunye ego nwoke ga-eme n'isi nwaanyị na ọ ebe a ka di na nwunye bidoro ihe ndị ọzọzọ bụ jara ofu onye born again ka ndị akpọ ntinye etu a ndị pentikọ o wee sị m ọ bụkwanụ na nwoke chọrọ ịlụ nwaanyị na n'ezinụlọ nke nwaanyị jụ na ha ama anabata nwoke nwoke adịgo ready bịa ka o mee ego ha jụ ya ọ na ọ ma akpọ nwaanyị ahụ jee na nke pastọ pastọ agọzie ha site n'okike akwụkwọ nsọ o wee gọzie ya eje nụbara onwe ha di na nwunye wee sị ya wee ka m tinyere ya ọnụ ọ kwa ka o ji adị mma alụmdi na nwunye kwesịrị ịbụ n'etiti mmadụ naabọ bụ togorunu mmadụ naabọ togoro otomini mmadụ naabọ bụ adult na ha adịgo mature ha amago ihe ezuchago ikwuru ọnụ ha ka hapụ ịbụ na-achọghị na obere nwa nwa 16 17 otu ụfọdụ si eme akpọrọ ya akpọnye nwoke ma ọsọ dị na ọ bụ na nwaanyị adịgo of age na ọgbalị orugo ihe eji nwaanyị eme ọfụma ọ bụ na nwoke na onwe zuru ihe eji nwoke eme ha wee jee ịnụ nwoke were na n'ebe ọ ya anụ nwaanyị ndị na-anụ ndị ya ekebe ya nwaanyị jụ na ha ama ekebe ya e nwere imirikiti ọtụtụ ihe nwere ike ịkpata ezinụlọ ịjụ ịnabata onye bịara ịgọ ọgọ n'ada ha mana mụnwa amaghị ọ bụghị m ọ ezinụlọ ahụ na-ama mana mụnwa na-achọ ịgwa gị onye nke si ya bụ na ọ na gị kpọrọ pastọ jee kunu n'anya ngọzi nne na nna iji kwuo na agbamakwụkwọ ahụ ama gwu na emejikarị ụka anyị were ya maa atụ ya catholic church ọ onye na ka nna nke nwaanyị ya akpọrọ nwaanyị kpọnye n'ihu altar kpọnye kpọpụta n'ihu ụkọchukwu sị ya na a na-akpọpụta nwa ka onye a nụrụ ya na ezinụlọ ha nabatara ya ọ bụzie na nwa onye a bịa kpọrọ nwaanyị onye gị gị ha jụrụ gị ajụ imekwuodo ego nwaanyị ị sị na i jere nke pastọ ka ọ gọzie unu na anụba di na nwunye hapụ nne na nna unu kedu ị na-asị kedu ị na-ekotere ihe ihe n'ọrụ onwe ọ bụrụ na ị bata n'ezinụlọ ị gbaa mbọ ka ị kwesịrị isi gbaa tikwe na ekpere maka mgbe ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ na di na nwunye ahụ ya ga-aga mana agwanụ ifu ihe m ihe na-abụ abụ ya na-eme ndị ụmụ ezinụlọ ya na-asị etu a onye akụkụ ebe dị etu a ebe nwere igwe mba ahụ na ha na ndị akụkụ ndị dị etu a ngwa na nwa ha mejiri ije di ebe ahụ tụ akọrọ ha nwoke nwa nwoke kedu i si chọrọ jebe ebe akụkụ dị etu a ije lụta aha nwaanyị mba nwaanyị ọ bụrụ na okirikiri ya ụdị ihe ndị ahụ nwere ike ịdị ọ bụrụ na ọnọdụ ọ bụrụ na ọ bụghị nọrọ maka na nwoke bụ onye oshi ma onye ama ma ọ bụ ihe gbasatara ọbara m kọwara maka ya nọ n'ụdị ihe ndị oyibo na-akpọ eh, eh, sentiment and, eh, eh, bias and prejudice ihe na ogologo oyibo Ihe- ihe- ogologo aka onye na-akọwa na ndị a- ndị agha enwegogo ihe ha ha si na-ewe ndị dị etu a na ha na ha ama ngụkọ ọgụ Ee, ọ bụrụ na i were ekpere iso ha ị makwa okwu nwee ndị makwa ha ọfụma ị ga-akpọta nwere ike inye gị aka so jee ka agwa ọ bụ na ọ bụ na ọ gaghị ịkọwacha ka ihe si wee mee nwanne baa ụlọ chọba onye ọzọ na ọ bụghị sọ onye ahụ ka a na-anụ ahụ nne na nna mụrụ nwa ezinụlọ mụrụ nwa ga-anabatakwa gị nwee ike gọzie eh, alụmdi na nwunye unu unu jebego na nke pastọ na ọ bụ nwoke nọ ka nna nke nwaanyị ya akpọrọ ya akpọnye gị ya bụ authority sị ngwa na ya akpọpụtaghị ya ajọ ya mekwara ego sị ee o nye unu ngọzi before unu ejebere apụba na nke ụkọchukwu a na ọ bụrụ na ngọzi nne na nna mụrụ nwaanyị eso unu jee na-eme n'ike aka nke unu ebere gị na-emekwa m maka ị ma ihe ị banyere ya ya kwa agha ị ka ga-ama ha ebe ọ ya-ebi ma ebe ọ ya-ebido jee nwayọ jee chọọ onye ọzọ na ọ bụghị sọ nwaanyị ahụ nọ i werekwa ekpere na-esi kenekwa m